Alamisa nowanburu kalo tile mugan ani wolonwula san ba fila ni mugan ni duuru a y'aw bisimila ka kunnafoni ci teliman kan maliba TV1 ale jabaranin kan Ka sanga ni Confédération AES jamanaw ka kɔkanko ni diɲɛ jɛkabaara minisiriw ka ɲɔgɔn ye n'o bɛ réunion kɔni o baaraw kɔ fɔ o dayɛlɛnna kunun wagadugu burukina ale faaba la ka bɛn araba ma nowanburu kalo tile mugan ni wɔɔrɔ san ba fila ni mugan ani duuru mali ka kɔkanko ni diɲɛ jɛkabaara minisiri Abdoulaye Diop ale ka ɲɛmɔgɔya o yamaruya kɔnɔ ale min ka jamana mali o furancɛfanga jamana ɲɛmaa de ye Confédération AES jamana ɲɛmaa ye nin sanga da kofɔlen o la La k'a fɔ ko min ye Confédération AES jamanaw ka kɔkanko ni diɲɛ jɛkabaara minisiriw ka nin ɲɔgɔn ye baara in bɛ ka dayɛlɛn fanga fara ɲɔgɔn kan o hakilina de kɔni o kɔnɔna na ka bɛn ni Confédération AES jamanaw ka minisiriw ka ɲɔgɔn ye o baaraw ye n'o bɛ tali kɛ u ka conseil des ministres la o min bɛna kɛ waati nataw o kɔnɔna na ka bɛn ni u ka jamana ɲɛmaaw ka fara ɲɔgɔn kan jɛkulutɔn o collège fana o ka sigiko filananba o baaraw kɔni o nasira kɔni o nasira baaraw ye a la k'a fɔ ko min ye Confédération AES jamanaw ka kɔkanko ni diɲɛ jɛkabaara minisiriw ka nin ɲɔgɔn ye kɔnɔna na ko u bɛna jɛn kɛ ni gafe kɔni ye gafe min ni u bɛna o labaara ka bɛn ni Confédération AES jamanaw olu ka minisiriw ka ka kɛrɛnkɛrɛnna sigi kɔni o nasira o baara n'o bɛ tali kɛ conseil des ministres la ani o min bɛna taa jira u ka jamana ɲɛmaaw ka collège o ɲɛmɔgɔ fana olu la u ka sigiko filanan o baaraw senfɛ gɛlɛya min n'o bɛ mali julaw kɔni olu ka minɛnw kɔni kan sɛnɛgali jamana o kɔnɔna na n'o bɛ ka gɛlɛya kɔni se u ma taa ni ka segin nasira o sira sɔɔni o gɛlɛya kɔni o bɛna kɛ kɔfɛtɔ ko kɔni ye o kunnafoni de sera ka lase Conseil malien des chargeurs CMC ale maa ɲɛmaa o fɛ n'o bɛ tali kɛ kisima n'u b'a wele ko ba kisima sila ale fɛ kunun ko araba nowanburu kalo tile mugan ni wɔɔrɔ san ba fila ani mugan ani duuru a y'a lase k'a jira k'a fɔ ko min ye jamana a y'a lase k'a jira k'a fɔ ko min ye sɛnɛgali jamana faamaw k'u kɔni ye sɔnɔgɔya kɔni kɛ mali julaw olu ka jagokɛminɛnw kɔni olu tali ko la ka bɔ sɛnɛgali ale port autonome Dakar o kɔnɔna na kalo saba furancɛ ɲɔgɔnna bɔɲɔgɔnko o kɔnɔ o minɛnw bɛɛ lajɛlen ka se ka bɔ sɛnɛgali ni ka na bamakɔ mali faaba o kɔnɔna la ani jamana ale fan wɛrɛ olu la Wa ko ni bɛnkan in kɔni sɔrɔla waati kɔnɔ waati min jamana fila minisiriw ka kulu kɔni olu ye ɲɔgɔn ye kɛ nowanburu kalo tile tan ani segin tɛmɛnen ka taa bila a tile mugan na min na mali ka bolimafɛn ko ni sirako ni dugubɔ ko taa ni ka segin minisiri ni sɛnɛgali ka sanfɛ Bolifɛn ko ni duguma bolifɛn ko ni jikan bolifɛn ko minisiri fana kɔni olu ye ɲɔgɔn ye o de taara wolo ni bɛnkan o nasira la O b'a to an bɛ taa min ye kɔkan kibaruyaw kɔni o nasira kibaruyaw kɔni o ko la fanga dafiri waleya kɔni o kɛra gine bisawo jamana o kɔni kan min senfɛ gine bisawo jamana ale golomasiri tabaw y'u kɔni y'u jɔ u jɔyɔrɔ la ni ka jamana ɲɛmaa umaru anbalo sisoko ale kɔni ka fanga kɔni o dafiri ni ka tila ka kalataw kɔni o baara minnu bɛ senna waati n' u ka jamana kɔnɔ ni k'o baara bɛɛ lajɛlen kɔni susuru ni ka laban ka u ka jamana ale dancɛw kɔni n'o bɛ tali kɛ a furancɛw la o karangadaw bɛɛ lajɛlen kɔni o sɔgɔ fo ka taa se yamaruya kura o kɔni ma o y'a sɔrɔ min bɛ tali kɛ gudulɔki jonatan n'o ye nizeriya jamana ɲɛmaakɔrɔ ye ale min tun bɛ gine bisawo jamana kan kalata nin kɔni o kɔlɔsili baaraw la ka fara mozanbiki kan ale ye jamana ɲɛmaakɔrɔ o kan n'o bɛ tali kɛ filipi ɲuzi ale kɔni na olu bɛɛ lajɛlen kɔni bɛ maralen ye u ka dunanjiginso o kɔnɔna lakana kɔnɔ u kɔni dɛsɛlen ka bɔ ka taa u ka ma magoɲɛ baara la min ye union africaine na ale ni sedeyawo la olu yɛrɛ ka fɔ ko nin kɔni ye lagosili baara waleya de ye ka ɲɛsin bɛɛjɛ fanga kɔni ale nasira baaraw ma wa k'u b'a wajibiya teliya yɛrɛ la k'u ka segin a minɛn kɔnɔ n'o ye jamana sariyasunba o o kɔnɔna ye ani min ye maa minnu kɔni olu minɛnen don n'u tun bɛ kalataw kɔni olu baaraw la ni dankarilen hakɛ la olu ka kanabila sɔrɔ n'u ka munumunu saalo baara kɛ Lamɛriki jamana kɔni kan min bɛ tali kɛ binkanni waleya kɔni o kɛra kɛrɛnkɛrɛnla wasitɔn na ale duguba o yɛrɛ kɔni camancɛ la kunun ko araba nowanburukalo tile mugan ani wɔɔrɔ o tileganfɛla waatiw kɔni o la min kɔni yirala k'a fɔ ko nin kɔni binkanni waleya kɔni o kɛra u ka jamana ɲɛmaya masaso o dancɛ kɔnɔna ni para ɲɛ fila ɲɔgɔn na o bɔɲɔgɔnko dɔrɔn de ye min senfɛ u ka kɛrɛnkɛrɛnla garidiw ka golomasiri tabaw o maa fila ɲɔgɔnna bɔɲɔgɔnko o kɔni sɔrɔla ka jogin a ko la yirala k'a fɔ ko funankɛ min ye nin kɛ ko sanji mugan ani kɔnɔntɔn de kɔni don wa ko afganisitan o jamanaden de kɔni don min nana Etazini jamana kan sɛtanburukalo san ba fila ani mugan ni kelen o waati la min bɛ tali kɛ lameriki jamana ɲɛmaa yɛrɛ ka fɔ ko binkanni waleya kɔni ko a kun jɔnjɔn kelen o ma se ka dɔn fo nin waati min ko bi Maliba TV jabaranin filɛbaw aw garisɛgɛ kɛra nin kunnafoni na a ka bi kunnafoni sentelimaw o kɛnɛ kɔnɔna la an kan b'o la diɲɛ waati wɛrɛ